ọ dị mma em, biko em, ị ma na ewe ka ọ na-esi ada ewutela unu na anyị na-anụ dịka o si ada ugbu a Em, anyị abatago kpọmkwem n'oge ahụ anyị na ụlọ ozi ọma na-eji anọrọ ya anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo maka na ọchata ike ya nọgoro Ee, ọchata ike ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo maka oge Em, isiokwu anyị wee bụrụ ọnọdụ ndị Igbo n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na mm, ala Naịjirịa Mm. Em, ọnọdụ ndị Igbo n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na Naịjirịa Em, a sị gị kwuo ọcha kee ihe i chere na ọ ya mere na ndị Igbo ana- a- na a na-afụta ndị Igbo ka ndị na-aghọtagasị ihe a na-eme na ndọrọ ndọrọ Naijiria Em, Maazị Chizi tupu m gaa n'ihu Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mụọ ọcha si ike daalụnụ em tupu m kwuo maka ihe mere o ji dị ka a na-afụta ndị Igbo ka ndị na-aghọtaghị onwe ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na ọchịchị n'obodo Naijiria a ga-ebu n'ụzọ kọwaa ihe bụ mmadụ ịghọtagodo onwe ya n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụrụ na ya mgbe a na-asị na mmadụ so n'ihe a na-eme nọ n'egwu soro n'egwu ma bịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ mgbe oge ọbụla a chọrọ ime ihe ọbụla gbasara ọchịchị ọchịchị obodo n'obodo, ịkọwa ọchịchị n'obodo. ihe gbasara ihe a Mm. na-eme n'ọchịchị obodo, Akpọta ya ndị ka a aha na-eme. aha. Mm. Ehe, a kpọta ndị aha aha maka ị ma na a bịa n'obodo naijiria taa ị nweghị ike ikwu maka ọchịchị naijiria ma ị kpọtaghị eh, ndị dịka ndị ugwu aha Aha. Mhm. Ehe. ọ ya bụ na ha nọ n'egwu soro n'egwu ha ma ihe ha na-arụ na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa ndị igbo em ihe mekwara na o ji dịka ndị anya na-ahụ ndị igbo dịka ndị na-aghọtaghị onwe ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị tụmadị n'obodo Naijiria bụ na nke mbụ bụ na ndị Igbo anaghị anọ n'ihe mgbakasị ahụ Eh, mana ha nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha nọ mana ị hụ na otu ha si eme ya ha anaghị ha ejighị ya kpọrọ ọrụ dịka Aha. eh, ha ejighị ya kpọrọ mkpa dịka em, onye Igbo ga-eji ihe dịka ụlọ ebe ọ na-azụ ahịa maọbụ ụlọ ọrụ nke ya nwa nwere n'onwe ya kpọrọ mkpa Ee, ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ Mm. ihe ahụ mere Mm. ma ọ bụ ajụjụ ka a jụrụ Mm, ajụjụ ka anyị na-ajụ kedu ọnọdụ ndị Igbo kedu ihe gbara ọkpụrụkpụ Mm. ndị Igbo ma ọ bụ ọnọdụ gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ ọnọdụ ezigbo ọnọdụ ndị Igbo nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria Mm. ị na-ekwu na e were um, ọnọdụ ndị Igbo nọ na- Ee, ajụjụ- cheta na kemgbe e bidoro Mm. ndị dịka Azikiwe ha Mm. ee, nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee Mm. so hazie

ka were ahịa ego hmm. kpọrọ mkpa karịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ ya mere na hmm. ị pụta ebe eh, ọwụ na ka anyị were ala Igbo hmm. maa atụ ebe na ala Igbo taa eh, enwere ụfọdụ obodo PDP na-achị enwere ụfọdụ obodo APC na-achị dị iche iche na-achị gasị ha dịka ma onye ọbụla ha ka nkụ mana ọ dịghị otu a na mpaghara ndị ọzọ hmm. ihe anyị ga-ahụ na a bịa na mpaghara ndị nke a ọ wụrụ otu eh, otu ndọrọndọrọ na ihe a na-ekwe agwa gị na ndị Igbo abịaghị were ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ihe onye emeteghị ọ nwụọ ha were ya dịka ihe eh, onye o ruru ya gaa hmm. ọ ya bụ ihe mere o ji dịka a na-akpachapụ ha n'ihi na ha echeghị ndụ ha na mkpa ha niile na ihe gbasara eh, abịakwube maka na anyị chọrọ ịnara egwu ya echekwa hmm. eh, gịnị ka ị chere na ọ bụ ya bụ eh, uru dị na ndị Igbo etikeghị uchu dịka i si kwuo etighị uchu n'ihe gbasara eh, ndọrọndọrọ. nke mbụ bụ na n'ihi na ndị Igbo etinyeghị uchu n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria o nwebeghị ga-apụta kpọọ onye Igbo aha sị na ọ ndị Igbo na-emebi Naijiria site n'ihe gbasara ọchịchị ya bụ na ọ bụrụ na Naijiria mee ya iwu na-adịghị mma nke ga-emetụta mmekọ ha na obodo ndị ọzọ ee agaghị abịa jide ndị Igbo sị unu so mee iwu a ọ bụrụ na em, n- obodo Naijiria Mm. emee ee eh, kee ka m ga-esi kọwaa ya kịta ọ bụ na Na- na e nwee ihe mere ugbu a ọ bụrụ nwere ihe merenụ Anaghị- agaghị ebo ya na ndị- agaghị ebo nna ha agaghị abịa sị na ee ndị igbo mere nke a mee nke ọzọ mba maka na a ma na ọwụghị ha nwa wụ ndị nọ n'ọchịchị. ọ- a- nọ n'ọchịchị ọnụ ha na-eru n'ihe ha na- ehe ọzọ awụ na ee ndị igbo n'onwe ha ga-enwepe oge na ohere iji mere ihe mkpa ha ihe ha ga-eme bụ gịnị eh, ịzụ ahịa ha na ịkpata ego ha na-ewere uche ha tinye na ihe ha ga-enwe ohere iti Ihe uche ha bara- ihe bara uru. n'ihe bara ha uru Ehe. ọzọ abụrụkwa na enweghị mpaghara ga-abịa sị ndị Igbo unu na-akwado anyị anyị ga-akwado unu maka eh, ọ- dịka Naijiria dị ugbu a mana a na-ekwu n'ihi ugbu a na- eh, ha- eh, na ụfọdụ ụfọdụ na-ekwuzi na eh, eh, oge ha banye na-akwado ya Mm. ị nụ ihe onye isi ala kwuru oge o mere njem eh, na m ị gaghị eji ndị ndị kwado ị ga-enye ndị kwadoro gị ihe ị ga-enye ndị na-akwadoghị Ehe. ee ama m oge mana ị mago na o nweghị ga-abịa mewere ya ndị Igbo dịka iwu na unu ga-emerịrị unu ga-akwado Ah, ah. maka na i kwuo a sị gị anyị adịbu mgbe achị were na ihe unu gawa ehe ọ wụrụkwa uru ọzọ na o nweghị ndị ga-afanye ha n'akpa ọzọ abụrụ na ihe gbasara mmepe obodo ha ga na-emepe obodo ha

Ee, nke mbụ bụ na n'uche nke gị ewe ihe dịka Nke otu a ha mbụ- na-eji Ah, ya dara ihe na-ekwu. kpọrọ ihe ugbu a Mm. ewu ewu awọm dị na ee anyị anakwanụghị ekwu na ndị Igbo ejighị ndọrọ ndọrọ kpọrọ ihe kama na anyị na-ekwu na a na-akpachapụ ha ihe mekwara e ji akpachapụ ha ọnụ a na-eru ha n'okwu maka na ha nwewere uche ha tii ama m ka m ga-esi akọwa ya n'ihi na ha ghọtara otu Naijiria dị ọ dị nnọọ ka ihe gị na Amechi Ugwuele nọ na-ekwu Mm. n'oge gara aga tupu anyị abanye Mm. Aha. ọ sị gị na ndị okenye na ụmụ ntorobịa mekwara nke a mekwa nke onye ọbụla na-ekwu uche ya Mm. Ehe, ọghọm dị na ya bụ na nke mbụ ọ wụ na a sị ka ahọpụta ndị ga-anọ n'oche n'ọkwa Mm. ebe ihe na-eme Mhm. a ga na-achọ ndị Igbo achọ ebe ahụ Mm. Ebe- n'ihi na a na-achọkwanụ ndị Igbo achọ n'ebe a ga-eme iwu eme iwu Ah. megidere ya, enweghị onye ga-azọ Aha. ha n'ihi na a na-achọ ndị Igbo achọ n'ọkwa ebe ndị ahụ ndị ọnụ ruru n'okwu ndị na-ekwu ihe ga-eme nọ Mm. a bịa ekwugbuo ekwugbugodi ndị Igbo o nweghị o nweghị ọnụ. chere ha ọnụ. Ehe, nke a wụ otu ọzọ awụrụ na ọ ga-ara ndị Igbo ahụ ime ka iwu ga-abara ha ma uru ka ọchịchị etiti tinye ya wụ iwu Mm. tinye ya wụ iwu ka o bido rụwa ọrụ maka na ịmago ee ndị Igbo nwere em, nkeji steeti ise o nwere mpaghara ndị ọzọ nwere isii isii isii ọ dị mma ee, mmadụ mmadụ a sị na obodo nọ na mm, ee, nọ na ihe a na-eme na ndọrọ gbasara ndọrọ ndọrọ Mm. o gosi na ndị ha nwee ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ maka na ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ma ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na-ebute na mmadụ na-ama Mm. na ha nọ na ihe ebe ihe na-eme na Ee, ndọrọ ndọrọ nke bụ eziokwu bụ na eh, ọ bụghị naanị na ị nwere ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ na iso n'ihe a na-eme ma bịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na o nwere ndị so n'egwu ma ha anọ n'egwu nwee ndị nọ n'egwu mana ha eso n'egwu enwere ndị so n'egwu mana ha nwezienụ ndị so n'egwu nọrọ n'egwu ịghọtago n'egwu. ihe a na-ekwu abụrụ na ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ị ga-enwe ndị nwere agba a bụ ha pụta kwuo okwu gbawam Mhm. a na-ekwu ekwu a na-eme eme Mm. ịghọtago nọ ya bụ na mmadụ so n'ihe a na-eme ma bịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo maka ịmago ee, dịka ọ dị ugbu a ee, ofu onye ofu onye isi obodo n'ala Igbo pụta kwuo okwu o nwere ike ndị Igbo ibe asị anyị ga mechie gị ọnụ ebe a gịnị ka eme na ehe o wee wụrụ ya ọ dị mma abịa eh, ịma na arụtụ m ya aka na oge anyị na-ekwu Mm. Em, oge a nụrụ aya Mm, nụsịa aya ịma na ebe ọ bụla anụrụ aya mbido ihe na-afịa ahụ Mm. arịrị dị iche iche iche na ọ bụghị aya ahụ anụrụ na ihe dịka afọ puku narị itoolu na iri isii na asaa Mm. ee, Ruo n'afọ wee rugide wee ruo na um, narị otu puku narị iteghete na iri Asaa. asaa Ah. Em, o o mezie na ndị Igbo ejikeghị ekwekwu ezie n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị iche na aya ahụ anụrụ mm. na ọ bụghị ya metụtara ndị Igbo gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị eh. a na-eji ya kpachapụ ha akpachapụ eh, nke bụ eziokwu ịma na mgbe e pụteburu ihe agha a sị gị na anyị ga-abịa na ya n'uche m m ga-asị gị na ya bụ agha na ihe ndị ọzọ sochiri ya azụ weghachiri ndị Igbo aka azụ ma a bịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo Naijiria hmm. n'ihi na dịka ị sị o mere na ha ekwenyezighị n'ihe ọbụla na-eme nke mere na ha wepụrụ uche ha sị ka ha chọwagodo afọ onwe ha ka ha zọwagodo isi onwe ha karịa ịbịa tinye ee ndụ ha na oge ha na ohere ha na ego ha iwepụ uche ha n'ihe na ịkpachara na-aga abara ha ọ dị iche Aha, ee, ihe mere mmadụ na-eji ewepụkwado uche ya n'ihe nwụ na o leele anya ihe a ga-amịtara ya ezigbo mkpụrụ mgbe ị bịara kpachapụ m n'ihe agaghị m abịa tinye uche maka ama m na ana m eti uche ị kpachapụgo m aha uche m dịrịgodi ya ị kpachapụgo m o wee were ya ya bụ na ya bụ agha dọghachiri ndị Igbo aka azụ nke ukwuu ee o mere na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ee obodo Naijiria tụmadị na nke etiti bụ ihe na-ara ndị Igbo ahụ maka na onye ọbụla na-enyozi ihe enyo ọnwụ nwere ike e nye ha oche ha eme nke a ma ha eme nke ọzọ Ọ dị mma, gịnị ka ndị Igbo ga-eme ugbu a iji fụ na em ha banyere n'ihe a na-eme n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria Em, otu ihe ahụ gị na Amaechi Ugwuele kwuru ka anyị ka na-ekwukwa ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ maka na ndị Igbo na-ekwu sị a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ bụ ọ gbọọnụ ụfụfụ. ụfụfụ nụ. Ee, ọ bụrụ na ndị Igbo chọrọ n'ezie na ha ga-abanye ha ga-anọ n'egwu soro n'egwu n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo Naijiria tụmadị na nke etiti ahụ maka na nke etiti a na-apịawa onye ọbụla azụ anyị ma na nke mbụ ha ga-abịakọta ọnụ otu ndị a niile na ndị nke a na-ekwu na-akọ ndị ibe ha ọnụ ndị nke a na-alụ ọgụ ndị nke a na-asị ndị okenye na ụmụ ntorobịa otu ndị a niile ga-abịakọta ọnụ tụọ alo kwuo kwee wepụta ofu onye kwado ya bidokwanụ mmekọ ha na eh, mpaghara ndị ọzọ emekọwa na ọ bụ mgbe ha mere ihe dị otu a meda ndị ọzọ obi ka Mm. ọ ga-ekwe omume na ndị Igbo ga-abanyekwa n'ihe gbasara eh, ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria Daalụ. ya bụ ndụmọdụ gị bụ onye ọbụla jikọta ọnụ onye ọbụla jikọta ọnụ maka na Igbo amaka anyị bụ ofu ebe ọbụla ị nọ na ebe ọbụla maka ị sị na onye na-azọba nke ya ọ bụrụ ajọ ịghọtago aha so anyị ga-abịakọta ọnụ ọ mgbe ahụ anyị bịakọtara ọnụ kwuo kwee were otu obi na otu olu na-eme ihe ka ọ ga-ekwe omume na anyị nwekwara ike batakwa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo ọ dị mma ọ bụ olu Ọcha TK ka ị gesịrị mgbe anyị kwuru okwu gbasara em wee jụọ ajụjụ ihe mere na ndị Igbo ndị Igbo anaghị anọ n'ihe a na-ekwu ma ọ bụ na em gbanye mgbọrọgwụ n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa a wee rụtụgasị aka n'ụmụ ihe dịgasị iche iche awọm dị na ya ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche mana na nchịkọta okwu bụ na a, Ọcha na-asị e, onye ọbụla pụta ugbu a ka o soro n'ihe a na-eme

oke Nke anyị anyị. ee wee mekwanụ makwanụ ka e si egwu nwu ị ma na ahụ ka e si egwukwanụ ndọrọ ndọrọ a Mhm. ee a mara ka e si egwu ya o wee na-adaba adaba ọ dị mma ekelela anyị kene egwu ọ ga-adịrị gị mma Ee, Ọcha TK kenezie ndị Igbo Ee, ndị be anyị o doro m anya na unu nụrụ ee, ihe anyị kwuru onye mara ihe na-ese okwu ya emela ya biko em, Igbo bụ ofu Igbo amaka ya mere na anyị niile kwesịrị ịbịakọta ọnụ ka anyị nwee ike gboo mkpa dịrị anyị maka na anyị wụ igbo igbo pụtara igbo mkpa ọ bụrụ na anyị egboghị mkpa anyị o nwe onye ọzọ ga-egboro anyị ya ruo mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ebe a daalụ ọ dị mma ọ na-anọ na ya a sịrị onye mara ihe na-ese okwu ya emezie ya abụ m Chizi Ani ka anyị jiri n'ofu obi wee na-aga anyị bịaghachite azụ anyị mara oge anyị ka anyị ji nwayọọ na-abazi n'oge anyị na ndị EEDC Igbo ka anyị jiri n'ofu obi Adịchukwu ma ngwa

Um, Maazị Kingsley Onyebuchi, anụrụ m ihe i kwuru. They frustrated us, abi? Nobody is saying it is not true, but ị mago, uh, we are on air. There's something called diplomacy. O nwe ka a ga-esi eme ya. Ghọtago? Nke ahụ awara ya. Eh, Maazị Ikenga. Eh, daalụ, daalụ, daalụ. Chumako Peter. Daalụ, daalụ. Uhuruchi ọma nna. Nelson Nobleman. daalụ daalụ daalụ ee ma anyị laghachite anyị abaa n'oge ndị EEDC ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu em, anọ m ebe a ka m gosi gị. maka na ọ maghị kpọ ha na fon